thank you so much tikulandireni ndi manja awiri mpulogalamu iyi yoyamba imene cholinga chake nkuti timvetsetse za bungwe lijatu lolandira madandaulo okhudza polisi independent complaints commission imeneyi ndi pulogalamu imene idzikufikani kamodzi pa mwezi uliwonse ndipo cholinga nchakuti timvetsetse bwinobwino ntchito za independent complaints commission kuti kodi kuyamba kwake kwa bungwe limeneli nkutani ntchito zake ndi zotani komanso ife ngati amalawi kodi tingapindule bwanji kudzera ku bungwe limeneli ndaine ndine chance mloza panda ndikufuna ndikulandireni ku programu iyi yoyamba imene idzikufikani pano pa zodiak broadcasting station kuyambira pano kufika ndithu mwezi wa december tikhala tikumakambirana ndithu nkhani zokhuza bungwe limeneli la independent complaints commission ndiponso muzikhala ndi mwayi woti mufunse mafunso osiyanasiyana amene muli nawo kudzera pa nambala yathu ya 099

the police and the rule of law sector remain strong. tili mpulogalamu iyitu imene cholinga chake nkuti timvetsetse za independent complaints commission kuti kodi bungwe limeneli kwenikweni ndi chani ndimafuna kuti ndibwererenso kwa commissioner tukula kuti nkutheka ndithu kuti ena angotsekula kumene wailesi yathu tifotokozereni mukati independent complaints commission ndi chani kwenikweni bungwe limeneli
zoona ndithu chance independent complaints commission ndi bungwe la boma limene tikhoza kunena kuti langokhazikitsidwa chaposachedwa pompa bungwe limeneli linakhazikitsidwa koyambirira kwenikweni m'malamulo mu chaka cha 2020 pamene amalawi kudzera mwa anthu oya owayimirira ndi anthu ogwira ntchito mboma amaunikanso malamulo amene antchito ama- apolisi amagwirira ntchito yawo mdziko muno nthawi imeneyo kunaoneka kuti ndikofunika ndipo anthu anagwirizana kuti m'malamulo oyendetsa ntchito za polisi mukhazikitsidwe bungwe lina loyima padera limene anthu amene ali ndi zidandaulo zokhudzana ndi mmene apolisi akugwirira ntchito yawo angamapite kumakadandaulako kutanthauza kuti pali njira zina zimene apolisi amagwiritsa ntchito polandira zidandaulo za anthu koma kunaoneka kuti nkofunika kuti tiwonjezere mwayiwo kuti amalawi adzitha kupita ku bungwe loyima palokha limene silili mkatikati mwa polisi kuti adzitha kumakapereka zidandaulo zawo zokhudzana ndi apolisi mmene akugwirira ntchito apolisi amagwira ntchito yotamandika kwambiri yotiteteza yoteteza katundu wathu yoonetsetsa kuti malamulo a dziko lino akutsatidwa ndipo onse amene akuphwanya malamulo akutengeredwa ku mabwalo a khoti kuti akazengedwe ndi kulandira zilango koma pena ndi pena pamakhala kudandaula kuti pamene apolisi akugwira ntchito yawo pogwiritsa ntchito zimene mphamvu zimene malamulo amalola amapezeka kuti pena amalawi akuphwanyiridwa maufulu awo kapenanso mwina sakugwira ntchito yawo molondoloza mmene malamulo a ntchito yawo amakhalira ndiye amalawi ena amakhala ndi nkhawa kapena mantha kuti inde kupolisiko kuli njira zina zimene tingakaperekere zidandaulo zathu koma zikayenda bwinobwino kuti poti tidzidandaula kubungwe komweko ndiye tipitenso komweko kukapereka chidandaulo chathu ndiye inali ngati njira imodzi yowapatsa amalawi mwayi wokuti bungwe la nyowani likhazikitsidwe loyima palokha limene lili kunja kwa polisi kumenenso sikumagwira ntchito apolisi kukugwira amalawi eni ake bungweli ndi loti ogwira ntchito kumeneko kulibe kwa polisi yayi ndi bungwe la amalawi anthu amba amene azilandira kapena akulandira madandaulo ogwira a, a amalawi kwa ogwira ntchito ku polisi kapena apolisi Atalengeza zimenezizi mu kukonza kwa malamulo 2010 panadutsa ndithu zaka khumi bungweli lisanakhazikitsidwe kungolemba malamulo koma osakhazikitsidwa koma mchaka cha 2020 parliament ndi unduna woona za mdziko unayamba ntchito yokhazikitsa bungwe limeneli panopa bungweli lakhazikitsidwa lili ndi ofesi yake yayikulu ku lilongwe ndipo likulandira zidandaulo za amalawi zokhudzana ndi mmene apolisi akugwirira ntchito yawo ubwino wake woti amalawi akhale ndi bungwe ngati limeneli ndi ubwino wanji bungweli ndi lofunika kwambiri ndipo likubweretsa ubwino waukulu kwa amalawi mmene ndanenera kuti pamakhala zidandaulo zimene amalawi amakhala nazo ndiye kubwera kwa bungweli kukuchotsa mantha amene amakhalapo poona kuti njira zokadandaulira apolisi akakhala kuti sanagwire bwino ntchito yawo zima zinali zochepa and zambiri zimadzeranso ku polisi komweko so pabwera bungwe lokhala palokha la amalawi eni ake kuthandauza kuti no pali mwayi woti no maufulu a amalawi azitetezedwa mokwanira kuposa kale chifukwa pabwera bungwe linanso lowonjezera monga pakali pano ndikunena pano talandira kale zidandaulo za amalawi zokhuzana ndi apolisi 122 kutanthauza kuti anthu amenewa kukanakhala kuti bungweli kulibe mwina akanakadandaula ku polisi olo mwina akanasowa kokadandaula mwina chifukwa chochita mantha kuti ndibwererenso ku polisi komwe kuja bungweli labwera likulandira zidandaulo zimenezi si chidandaulo china chilichonse chimene chitazitengedwa mpaka kukafika kuti wapolisi walakwa koma tikalandira chidandaulochi tizifufuza ndiye kuti pali mwayiso nthawi zina pamapezeka kuti apolisi akuneneredwa nkhani zoti zikafufuzidwa zimazapezeka kuti ndi zabodza tamvapo ndithu anthu mpaka umakaphwanya polisi chifukwa choti mwina apolisi anagwira wakuba kenaka wakuba uja akhoti akantulutsa pa belo anthu malo moti apite ku khoti amapezeka kuti apita ku polisi kapena kumaphwanya ma police station uwu ndi mwayi woti ngati pali zidandaulo ngati zimenezi malo motenga malamulo m'manja mwathu ngati amalawi nkupita kumaononga mapolisi kapena kumasokoneza ntchito ya polisi adzibwera ku bungwe lathu kuti tifufuze ife si otenga mbali pa nkhani ngati zimenezi wapolisi ngati walakwa ndi udindo wathu kunena poyera kuti wapolisi walakwitsa motere ndipo ameneyu ayimbidwe mlandu wotereyo kapena wakuti wakuti pamenenso wapolisi sanalakwe ukhala udindo wathu kuti tiziliuza dziko mwatchutchutchu kuti ngakhale panali kuganizira kuti apolisi analakwitsa kagwiridwe kawo ka ntchito titafufuza ndikumva mbali zonse tapeza kuti apolisi sanalakwitse agwira ntchito yawo motsatira malamulo ndi ndi bungwe loti silimatenga mbali lidziyimirira amalawi amene ali ndi chidandaulo komanso pamene tafufuza nkupeza kuti apolisi sanalakwitse pa ntchito yawo tidzawuzanso amalawi kuti apolisi ntchito yawo sanalakwitse zimene zithandiza kuti ntchito yo ya amene apolisi amagwira ntchito pazikhala kauniuni wina wapadera kuti apolisi akalakwitsa ntchito yawo kuli kokadandaula ndipo kumene kutikapeza chithandizo
nambala yathu ndi 0991158841 kwa inu amene mufuna ndithu kutumiza mauthenga mafunso kapena ndemanga tindakuluakulu athu mpulogalamu imeneyi amene ndithu ayankhe mafunso ameneyo nkhani yokhuza independent complaints commission bungwe limene ife ngati nzika tingathe kumakapereka madandaulo athu okhuza ntchito za apolisi a Bonyonga mwakhala chete kwambiri chiyambireni pulogalamu iyi simunalankhule kuchokera ku human rights defenders coalition Udindo wanu ndi otani ngati mabungwe amene si aboma pa nkhani ndithu yoonetsetsa kuti bungwe limeneli la Independent Complaints Commission lidzigwira bwino ntchito yake? ifeyo um, ntchito yathu kwenikweni ndi kuthandiza in bringing awareness ifeyo timagwira ntchito kwambiri ndi anthu a m'ma communities nde tikamagwira nawo ntchito ine ndikukhulupira zokuti ama ife monga anthu amabungwe amati amati amatipanga trust kuti zimene tikuwauza ndi zoona sitingawauze zinthu zabodza nditha kupereka example kuti ma awareness osiyanasiyana amene timapanga ngati mabungwe ndi for example uh, gender based violence ku gender based violence kuja tikamakamba zoti iyayi zothesa nkhaza zothesa nkhaza timalimbikisa kwambiri kuti mzikanena kuti nkhani zankhaza mzikanena ku polisi and ifeyo tamvako anthu akudandaula kuti "Ah, inu ngakhale munena zoti zankhaza ziti zikathera ku polisi koma apolisi ena amapezeka zokuti akupanga zachinyengo nde amapezeka zokuti sakupanga trust kwenikweni mu uthenga umene tikuwauza nde komano apapa kumva zokuti iyayi pali bungwe lapadera limene likuonesesa kunena kuti kuti apolisi azipanga pa- pazikhala chilungamo zithandiza kunena kuti even ife zimene tikuwauza kuti muzipanga chakuti chakuti amalawi azitikhulupirira kunena kuti oh eh chifukwa ndekuti panopa tizi- chilungamo chizipezeka chokuti chikuoneka nde ife kwambiri monga bungwe will help in awareness of um, this separate institution yokuti izipezeka zokuti ikuyang'anitsisa kuti pali justice yeniyeni ku- tikabwera ma issues osiyanasiyana opanga ogwira ntchito ndi apolisi
aphiri kufika kuti uh, tikhale ndi bungwe ngati limeneli loti liziyang'anira madandaulo kapena kuona madandaulo amene ali nawo okhudza apolisi tinene kuti ku polisi ku, kuli ntchito imene funso labwino kwambiri ntchito ilipo inde paliponse pamene pali anthu ogwira ntchito pameneka kuti kupezeke zidandaulo and zimenezozo sizilephera ya nchifukwa chake uh, malawi police service itaona kuti nkhanizi zizibwera ndithu uh, mkhoza kuona kuti mchaka cha 2007 ndimene inakhazikitsidwa bungwe linalake la mkatikati mwa polisi momwemo kuti vu- zifufuza nkhanizo mmene amakawunikiranso malamulo a dziko lino uh, police act ya 2010 patapita zaka zitatu kale ndi mmene tsopano amati nono zinthuzi zikhalenso muchani kodi malamulo oyendetsera ntchito ya apolisi sonyeza kuti chidwi ndithu cha kupolisi kuchidalipo pozindikira kuti mphamvu ndi zochuluka kwambiri kwa apolisi Ndi- magwiritsidwenso a- a mphamvu zimenezozo ndiofunika kuti aziunikiridwa pafupipafupi ndi anthu amene tikuwatumikira tsono ntchitoyodi ilipo ndipo ndiofunika kuti tithandizane ndipo izi zofunika kuti zikamachitikadi mmidzi mwathumu tiyeni ndi- tizinena ndithu kaya ndi ku polisi kumene ndithu zili za mkatikati komanso kumabungwe ngati a icc komanso kuli human rights uh, defenders coalition malawi human rights you know, uh, commission konseko ndikuonera kuti ndikotsekulidwa kuti apolisi tikhoza kumakadandaula kumenekoko anthu ngati talakwiridwa kuti nkhaniyo ikafufuzidwe bwinobwino ndipo tikukhulupirira kuti zitatero ndi kuti mwina mwakenso ife apolisi ndi kuti mwina tizikhalanso tili- kuti mwina kuti tili pa mtendere kuti nkhani yafufuzidwa ndi anthu ena oti mwina wake pana alibe panthawi zimachitika nkhanizo choncho ndi kwa- kuyankha kwake ndinene kuti vuto lilipo ah, ndi lalikulu koma mmene tatenera muja kuti polisi ikugwira ntchito ndithu yoti ntchito- nkhani imeneyi ithane nayo ndithu zikomo kwambiri zikomo kwambiri tili ndi mauthenga angapo apa amene akuchokera kwa amene akutsatira program imeneyi pa wireless the first text message is from mr mirinyu from nsanje how can we lodge a complaint to the icc and uh, the second one eh, imene ili mchichewa ndipo amene atitumizira ndi a banda kuchokera ku lilongwe Ah, nkhani yabwino kwambiri koyamba kumva kuti kuli bungwe limeneli la independent complaints commission kodi iwowa ali kuti nanga madandaulo amene amalandira ndi madandaulo a mtundu wanji nkuthekatu kuti titha kungopita ndi dandaulo lililonse ku bungwe limeneli chabwino ah, tili ndi a commissioner tukula amene ndithu ayankhe funso lanu limenelo Ah, ndipo palinso uthenga wina umene ukuchokera kwa mm, a musa amene akutitumizira uthenga kuchokera ku mulanje kodi icc ili ku lilongwe kokha kodi ngati ife amene tili kuno tingayepeze bwanji chabwino amenewo ndi mauthenga ena ndithu amene abwera kuchokera kwa omvera athu amene akutumiza you can send your message through uh, to 0991158841 that's our text line 0991158841 mutha kutumiza ndithu uthenga ku 0991158841 pa whatsapp kapena sms tiwerenga mprogram imeneyi tiyambe ndi a tukula akuti kodi madandaulo ake ndi otani amene anthu angathe kupereka kubungwe lanu Ah, chance ndathokoza kwambiri chifukwa cha mafunso amene afika mu uthenga umene talandira bungweli ngakhale tikunena kuti dzina lake ndi independent complaints commission koma dzina lake lenileni limayenera kukhala independent police complaints commission madandaulo amene tingalandire ndi okhudzana ndi apolisi basi ndithu ndi bungwe lolandira madandaulo okhudzana ndi apolisi mmene amagwirira ntchito yake chifukwa anthu ena akangowona complaints commission amabweretsa madandaulo okhudzana ndi ku admarc madandaulo okhudzana ndi ku tchalitchi ku sukulu ayi ndithu bungwe lathuli ndi bungwe limene linakhazikitsidwa m'malamulo oyendetsa ntchito za apolisi tilandire madandaulo okhaokha amene akukhudzana ndi apolisi mwachitsanzo wapolisi wamanga munthu kumuyika muselo masiku nthawi imene malamulo amanena kuti munthu akhale muselo podikirira kuti apite ku khoti akauzidwe zimene walakwa nkudutsa mwina mpaka nakutha ndithu mulungu wathunthu asakuyimbidwa mlandu wina uliwonse malamulo amanena kuti pasapitilire maola 48 ngati masiku awiri ngati apolisi akwen- akufuna munthu uja kuti apitirizebe kumusunga pa zifukwa zina akanene ku khoti limodzi mwa madandaulo amene tikumalandira ochuluka kwambiri ndi amenewa kuti apolisi amusunga munthu kwa nthawi yayitali yopitirira muyezo kuposa amene malamulo amanenera olopena mwina munthu uja nthawi imene amamfunsa ku polisi apolisi amumenya madandaulo enanso talandiranso amene kuti mwina munthu anamenyedwa ali ku polisi kapena ulali m'manja mwa apolisi olo kapena apolisi anapempha ziphuphu kuti munthu amtulutse pa belo olo kapena kuti athetse mlandu wake olo anagwira galimoto yake pa nsewu nde pofuna kuti amusiye apite apolisi anapempha ndalama yoti munthu uja amusiye ndalama imeneyi ngati mwachinyengo kapena mwaziphuphu Malamu- madandaulo onsewa tikutha kulandira tikuthanso kulandira madandaulo okhudzana ndi azimayi ndi atsikana kuti nthawi imene ndinali ku polisi mwina apolisi anandigwira mosakhala bwino ine ngati munthu wamayi mpakanso ndithu pali pali dandaulo loti ena agwiriridwa ali m'manja mwa apolisi madandaulo onsewa afike ndithu apolisi ntchito yawo ija anaphunzitsidwa bwino komanso kuphatikiza apo amapitirira kuphunzitsidwanso ngakhale pamene ayamba ntchito ndipo kuli malamulo ambiri ku polisi kuja ngati pali bungwe malawi muno la boma limene kuli malamulo ochuluka zakagwiridwe ka ntchito ndi bungwe la polisi pamene amalawi akukayikira kuti apa wa polisi sanagwire ntchito motsatira malamulo atipeze ifeyo a independent complaints commission amene tikugwira ntchito kuonjezera pa ntchito imene akugwira kale ku polisiko a department ya professional standards unit amene akhala kumalandira madandaulo kufika na mpaka na lero tikuthandizana nawo ngati mukuchita mantha kupita ku polisi kwenikweniko tipezeni ife a independent complaints commission tidzalandira dandaulo lanu kutenga nambala yanu nkumakuwuzani mmene kafukufuku wathu pa nkhani ija alili ngati tikufuna kupeza mboni tidzakuyenderani ndipo tidzapitako ku polisiko ndi kukafufuza zokhuzana ndi nkhani ija tikadzapeza kuti wapolisi walakwitsa pena pake ndondomeko zilipo zoti wapolisi uja ayimbidwe mlandu ndipo akhoza kulandira zilango pa njira zimene mungatipezere pakali panopo popeza kuti ndi bungwe loti langokhazikitsidwa kumene ofesi yathu ili kulikulu la dziko lino ku lilongwe pakali pano ofesi yathu ili ku lilongwe kokha basi koma ndikongoyambira chabe boma likamapereka ndalama zina zowonjezera kutsogolo kuno tipita mu zigawo zonse za dziko lino mtsogolo muno tidzakhalanso ndi ofesi mboma lina lililonse la dziko lino kumene kuli amalawi makamaka tinenenso kuti kumene kuli apolisi ifenso ofesi yathu ikuyenera kupezeka kumeneko koma pakali pano tili ndi ofesi yathu ku- kulikulu la dziko lino ku lilongwe kwa amene angathe kukwanitsa kubwera ku ofesi yathu pali ofesi ya anti-corruption bureau ku lilongwe ku city center imene ili mu mulanje house ifeyo ofesi yathu ili moyang'anana ndi mulanje house mu ofesi imene muli anti-corruption bureau bungwe la boma lija lofufuza za ziphuphu tayandikana nayo ofesi imeneyi mukafika kumeneko kungofunsa kuti a independent complaints commission ali pati akuwuzani kuti ingowolokani ofesi yawo ndi iyi tili nawo moyandikana ndithu koma popeza kuti anthu ambiri ali kutali ndi kulilongwe kuno Pali nambala ya foni imene angathe kutiimbira foni kapena kutumiza uthenga ongolemba text komanso poti masiku ano anthu ambiri akumapezeka pa whatsapp nambala imeneyi muthanso kutumiza uthenga wa pa whatsapp kutiuza kuti muli ndi chidandaulo ndiye kuti no ifeyo tipeza njira yoti no tilankhulane nanu tibwere tipange rekodi chidandaulo chimenechi tikuimbirani foni ndithu nambala yake ndi iyi

839 mukatero ndithu mwatipeza ife a independent complaints commission ndipo tipeza njira yoti tilankhulane nanu monga mukudziwa malamulo a ntchito yathuyi ndi yokuti chidandaulo chimene mwapereka chija chikuyenera kukhala chachinsisi ndiye mukatiimbira foni kapena kutitumizira uthenga ifeyo tipeza njira yoti dandaulo lanu lija tikumane nanu ndipo tilandire dandaulo lanulo ngati zili kuli kotheka kuti dandaulo lanu titha kulandira pa foni pomwepo tipeza njira yoti zimenezi zi- zichitike panonso masi- anthu ena amapezeka pa masamba a mchezo monga ngati facebook tayambapo kupezeka pa masamba a mchezo tifika ndithu pa masamba onse a mchezo kumene kumapezeka anthu nafenso tipezekeko koma pakali pano pa facebook tafikapo kale mutha kutitumizira uthenga kuti muli ndi chidandaulo chokhuzana ndi apolisi kudzera pa tsamba lathu la mchezo wa pa facebook pamene tatsegula peji ya independent complaints commission malawi malawi independent complaints commission pamene popo pama pali mwayi wotumiza uthenga uthenga umene mukatumiza utipezanso ndithu zikomo kwambiri zikomo kwambiri mauthenga tili nawo ndithu ochuluka kwabasi amene akutumiza amene akutsatira program imeneyi pa wailesi A Francis Robert akuti nkhaniyi ndi yabwino kwambiri chifukwa takhala tikuvutika kwambiri ku nkhani ya madandaulo okhuza apolisi. Apolisi ambiri ndi amene akumatilakwira ife ndipo ambiri alowa umbava. Ukapita ukasumwa pa polisi amabakira olakwa kukhala wabwino akangolandira ndalama chilungamo chimasowa. chabwino mwina uthenga umene utilekezere kaye pamenepa uh, manfred mpholiwa akuti, kodi nanga ife ku Salima tizikadandaula kuti chabwino ndikhulupira ndithu mwina funso limenelo layankhidwa kale ndipo pali uthenga wina umene ukuchokera kwa a Hilary uh, msikazi amene akutitumizira uthenga kuchokera ku lilongwe Timafuna kuti timve kuchokera ku polisi kuti kodi ndi zilango zotani zimene akhala akupereka kwa apolisi amene amakhala kuti alakwira malamulo chifukwa sitimamva mmene nkhani za ku polisi zimathera. Chabwino, ndikhulupira ndithu kuti mwina eh, tingowerenga uthenga womaliza kenako tipereke mpata kwa akuluakulu athu kuti ayankhepo. Mungatitsimikizire motani pa zamathandizidwe a odandaula? Chifukwa ine ndakhala ndikudandaula koma kuthandizidwa sikunafike mpaka lero ndipo nkhanizo zinafika ku likulu la polisi mpaka kuli zii mpaka lero ine Bright ku blantyre ndipo uthenga winanso umene akutumiza apa ndi anzathu amene alinso ku blantyre akuti ndi nkhani yabwino kuti tili ndi independent complaints commission ndikukhulupirira kuti bungwe limeneli likhala professional kodi bungwe limeneli muli an Muli yani amene azifufuza nkhani? Chifukwa imeneyi ndiye nkhani yaikulu imene tikuyenera kuti tiunikepo. Tikufunika professionalism ku bungwe limeneli la Independent Complaints Commission. Mwachita bwino apolisi ambiri akumachita zachinyengo ndipo ife sitikuthandizika, amenewa ndi a Pamela Phiri. Mwina tilekezere kaye kaye pamenepo kuti tipereke mpata woti akuluakulu athu ayankhepo. mwina tisanapite kwa commissioner tukula mwina a Phiri mutha kufuna kuyankhapo pa mafunso enawo Eh, makamaka pa nkhani yoti ah, ndi zilango ziti zimene ah, zimaperekedwa kwa apolisi amene aganizidwa kuti alakwitsa magwiridwe ntchito yawo Ah, mu malamulo athu ogwirira ntchito police act yathu ya 2010 ah, zimenezi zilimo ndipo zilango zake zimakhala kuti mwina mwake kuwachotserako ndalama za pamwezi ah, uh, kuwachepesera udindo uh, komanso mwina mwake kuwapitisa kumudzi kumene malamulo amenewo alipo ndithu ndipo zimachitika komanso zikakhala kuti zin- zinthu zija zikukhuzana kwambiri ndi umbanda zimene wapanga apolisi zija apolisi amapita ndithu mkhoti mpakana uh, ngati pali umboni wokwanira wapolisi uja amakamangidwa mpakana uh, kupita ku ndende zimenezi zili pa section 67 ya, ya police act uh, uh, 1 ndi 2 imene imanena kuti ngati wapolisi akuganizidwa kuti pali nkhani mwina mwake imene yachitika ndipo nkhani imene yatsogola kwambiri ndi yaumbanda nde timayisiya kuti yaumbandayo ikalowekaye mu court kuti ngati pali umboni okwanira uh, court ndimene likaone kuti uh, lipanga naye bwanji Koma mukafika ku section 2 ya six- section 67 yomweyo imanena kuti ah, ku polisi kunonso ngati polisi ikuoneka kuti ah, yakhudzidwa kapena kuti mbiri yake yaonongeka ndi mchitidwe umene anapanga wa polisi uja ndi kuti malamulo onse aku polisi m- ndi mmene alili mu Police Act yathu ayeneka kuti agwire ntchito sono zimenezi sizingaonekere kunja kwambiri ngati zimakhala za mkatikati ngati munthu kukuchepesa udindo kukudula salary kapena ngati unali wa ku traffic mwina mwake wapita mwina mwake wabwereranso ku timati ku general duties ku uniform ija anthu amaona mwina mwake avula chipewa chawa choyera chija ali pa sewu komanso aku- ali pa office zimene zimakhala zinazo ndi zimakhala zilango mwa zina mwa izozo sono sizingaonekere kwambiri kunja uh, makamaka titero zikomo kwambiri zikomo kwambiri a Tukula ena amafunsa kuti kodi amene azifufuza milandu imeneyi ndi ndani uh, kodi amenewo akhala bwanji professional kuti a- azifufuza milandu ngati imeneyi zoona ndithu amalawi ali ndi ufulu wodziwa kuti bungwe loti lakhazikitsidwa ndi boma likugwira ntchito kugwiritsa ntchito misonkho ya amalawi Akugwira ntchito kumeneko ndi ndani, ndipo pali chikhulupiriro chotani kuti akugwira ntchito imene malamulo akunena kuti ayigwire? Kubungwe kwathuku kulibeko wapolisi yayi, ndi bungwe la Amalawi. Onse ogwira ntchito ku bungwe limeneli ndi Amalawi eni ake, pachizungu amati ma civilians ma civilians ndiye kuti ndi anthu oti sakugwira ntchito ku polisiko koma ndi Amalawi eni ake. kutanthauza kuti palibe kuti kuzikhala kukondera kuti tikondere apolisi ndikukhulupirira kuti cholinga chimene anakhazikitsira bungwe la chonchili malamulo ndi chofuna kuti pazikhala kupereka maganizo oyima paokha osatengera zimene apolisi akunena apolisi ngati afufuza ndikupeza chinthu china bungwe lizifufuzanso ndikupeza chinthu china pachokha kaya agwirizana nawo apolisi aja kapena akuwatsutsa tiyamikire kuboma ndithu kuti dziko la malawi mu afirika muno ndi mwina kapena dziko lachitatu kukhazikitsa bungwe langati limeneli maiko ambiri sizinayambe sizinafike zimenezi dziko la malawi ndithu latsogola kukhala mwa maiko atatu mu afirika muno amene akhazikitsa mabungwe amenewawa ndipo ayamba kale kugwira ntchito cholinga chake ndichoti kusamagwire ntchito anthu apolisi kuzigwira anthu amba ine ndemwe amene ndikunena ine ndine mkulu wa bungwe limeneli ndine munthu wamba ndine lawyer wodziwa za malamulo ndinalembedwa ntchito ndi a parliament osati ndi apolisi kuti ndidzigwira ntchito kumeneku kenako tilembanso anzathu m'madipatimenti osiyanasiyana so kumeneku kuli anthu ogwira ntchito yofufuza ngati mmene amakhalira ma cid ku polisi aja koma anthu osagwira ntchito ku polisi ongodziwa ongokhala akatswiri akadaulo a ntchito zofufuzafufuza kumenekunso kuli maloya oti nkhani zija zikafufuzidwa adziona kuti kodi ndi mmene nkhani yafufuzidwira wapolisi uyuyu analakwa pa malamulo kapena sanalakwe ndipo ngati analakwa alandire zilango zotani ndigwirizane nawo aphiri aku professional standards unit mmene anena kuti zilango zake zizikhala munthu kudulidwa salale munthu kuyimitsidwa ntchito kutsitsidwa udindo ngakhale kuchotsedwa ntchito kumene ndipo zikapitirira pamenepa kukayimbidwa mlandu ku khoti nkupezeka olakwa mpakana kukagwira jere kwa munthu uyu anali wa polisi wapezeka olakwa kuti sanagwire ntchito yake bwino amenewa ndi ena mwa anthu amene akugwira ntchito ku ofesi kwathu kulinso anthu owalangiza amalawi za kaperekedwe ka zidandaulo ku bungwe limeneli pachizungu amati ma civic educators ophunzitsa kuti kodi bungwe limeneli likupezeka pati mungalipeze bwanji kufuna kupereka dandaulo zizikhala bwanji And panali funso lina limene amati sono ife tizidziwa bwanji kuti wapolisi walandira chilango ndipo ena a ife tinapereka kumene zidandaulo zathu sitikudziwa kuti zili pati chimene chabwino china chimene bungweli likubweretsa ndi loti likapanga zofufuzafufuza zakezi lizitulutsa lipoti limene liziperekedwa ku nyumba ya malamulo ndi bungwe lokuti malipoti ake azipita ku nyumba ya malamulo osati ku polisi kapena ku unduna woona za chitetezo cha mdziko yayi koma ku parliament kumene kuli aphungu a nyumba ya malamulo amene akutiyimirira amalawi tonsefe mu lipoti limeneli adzinena ndithu tidzinena mwatchutchutchu kuti tinalandira madandaulo mwakuti titafufuza madandaulo awa apolisi anapezeka olakwa ndipo tinanena kuti alandire zilango motere madandaulo awa apolisi tinapeza kuti ndi osalakwa kutanthauza kuti tapeza mwayi okhala ndi bungwe limene lizilengeza za zidandaulo zonse zimene zalandira ndi mmene zidandaulozo zafufuzidwira ndi kuti ata- zitafufuzidwa nkhani zija zili pati ngati pali amalawi amene akutimva pakali pano amene anapereka zidandaulo zokhudzana ndi ku polisi ngakhale bungweli lisanayambe atipeze ndithu Tipanga kafukufuku ndi kufufuza kuti zidandaulo zawo zinathera pati. Pali chitsanzo chimodzi chimene ndingapereke, tinalandira chidandaulo cha Mmalawi wina amene ananena nthawi nkhani yanga ndinakapereka ku polisi kalekale, koma apolisi palibe chimene anachitapo. Titakayifufuza nkhani ija tinakapeza kuti apolisi nkhani yonse anayiyendetsa bwinobwino mpaka nakukafika ku khoti, koma chigamulo ku khoti sichinatuluke mwaona pamenepo bungwe lathu lili ndikuthekera kofufuza ngakhale nkhani yakalekale yoti mwini wake uja akulephera kuti amve kudzera ku polisi kuti nkhani zili pati koma ife tizitha kubwera ndi kufufuza nkumuuza munthu odandaula uja kuti nkhani zanu zinathera pakuti pakuti kapena zayima pakuti pakuti pokuthandizaninso ife yoti pangapo ndondomeko zakuti zakuti zikomo kwambiri

uh, pali uthenga umene wachokera kwa asiwande asiwande atitumizira uthenga kuchokera ku mzuzu ndipo iwo akufuna kudziwa kuchokera kwa commissioner kuti ndi madandaulo otani amene mwalandira mwa 122 nkhani zake zikumakhala zokhuza chani ofuna ndithu kumvetsetsa pa madandaulo ameneyo 122 amene alandira a icc ndipo uthenga wina ndi umene atumiza a dorothy likwena kuchokera ku likoma zosangalatsa kwambiri kuti ku likomanso mukutsatira programu imeneyi iwo akuti ndi nkhani yosangalatsa kuti mdziko muno tili ndi bungwe ngati limeneli makamaka ife amayi timavutika kwambiri tikapita ku polisi ndipo zikanakhala bwino tinakhalanso ndi gawo lina ngati limeneli ku ndende chifukwanso nakonso kuli mavuto osiyanasiyana chabwino ndipo uthenga wina ndi wochokera kwa a nicholas angoti nicholas kuchokera ku salima a, anzathu a hrdc kodi udindo wawo ukhala wotani pa nkhani imeneyi nkhulupira ndithu kuti anafotokozapo komwina nthawi imeneyo mwina kapena mwina munali musanatsegule wailesi tiwapempha ndithu kuti mwina ah, afotokozepo pa nkhani imeneyo ndipo uthenga wathu mwina umene ukhale womaliza ah, madzulo ano ndi uthenga umene atitumizira amene angolemba ndithu nambala yawo sanalembe kuti dzina ndi ndani ndikukhulupirira ndithu kuti pakhala mgwirizano wabwino pakati pa icc ndi apolisi kuti ntchito imeneyi iyende bwino mwina anakatitsimikizira anzathu apolisi kuti udindo wawo ukhala wotani pamene a icc akugwira ntchito yawo chabwino umenewo ndikukhulupirira ndithu kuti ndi uthenga womaliza madzulo ano tiyambe ndi a bonyonga amafuna ndithu kuti ati mutsindikenso bwinobwino kuti ngati hrdc udindo wanu ukhala wotani ngati mabungwe amene si aboma okay ife ngati mabungwe amene si aboma ntchito yathu kwenikweni ndikugwira nawo ntchito ndikugwira nawo ntchito bungwe limeneli lapadera limene likuyang'anira ma complaints a apolisi mmene ndanenera kuti ifeyo monga mabungwe timakhala kugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana ndeno tizikhala tikuwalim- tikuwalimbikitsa kunena kuti okay muli ndi madandaulo osiyanasiyana okhuzana ndi apolisi ife amalawi ambiri kunena chilungamo apolisi ndiye sitimakhulupirira timakhulupirira ndithu kuti anthu amene ndi achinyengo o tikamapita ndi madandaulo athu osiyanasiyana pena umakhala zakuti munthu wavutikitsitsa and in- in some cases sungapite nayo pena paliponse pokhapokha kufunika polisi ndipo umangopitabe kuti "Ah, nanga nditani koma kumapita umene uchako suli umakhala zakuti wakhulupirira koma no apapano poti tikuziwano zokuti iyayi pali bungwe lina loyang'anira lo- loyang'anira um, loyang'ana kuti apolisi akugwira bwanji ntchito ndipo loyang'anira ma- madandaulo enanso okhuzana ndi an- apolisi amenewo ine ndikukhulupirira nenazo kuti zipezeka zokuti ti- ifeyo no ti- tizikhala tikuwalimbikisa kuti iyayi pitani ndi madandaulo anu ku, ku polisiko anthu amenewa akuthandizanidi nde kwambiri ifeyo kwam- ntchito yathu kwenikweni apapa ndiye kuti ndi awareness tikamagwira nawo ntchito tizikhala kale tsimikizo nenazo kuti yayi madandaulo ena alionse muzidzera ndithu mwa apolisi azikhala zoti akuthandizani mukakhala zoti mwakumana ndi zophinjika zina zilizonse kumeneko mupiteno ku mu- muze mu bungwe limeneli la icc limene litakuthandizeni pa mavuto enanso amene mutakumane nawo podzera ndi a- apolisi zikomo kwambiri aphiri mwina mutha kuthirapo ndemanga pa uthenga wina umene ndithu mwafunsa amafunsa za udindo wanu ngati apolisi komanso mutipatse mawu anu omaliza podziwa ndithu kuti nthawi yathu yatsala pang'ono kutha mu programu iyi madzulo ano Ah, zikomo kwambiri ah, udindo wathu ndi otani ah, mu ntchito za ah, independent ah, police complaints commission ah, ifeyo apolisi ndi amene timayambirira dandu- kulandira madandaulo amenewa tili ngati point of contact ya kuti anthu afuna kudandaula sono ndi ntchito yathu imeneyo yoti tikalandira madandaulo aja tikaona kuti awawa patokha sitingafufuze kapena kuti anthu atikayikira nawo tiyeneka tiwatumize ku independent police complaints commission ndipo zimenezi tikupanga ndithu um, um, akomishona ndi mboni komanso timathandizana uh, pofufuza nkhani timapanga timati share notes uh, pamene tikukhulupirira kuti mwina mwake iwo tawapatse ngati tingoyerekeza kuti mwina mwake uh, m'bale wathu mwina mwake akuganizira kuti uh, wataya moyo wake uh, ali m'manja mwa apolisi ifeyo ngati ku polisi timadziwisa uh, aku independent police complaints commission kuti uh, m'bale wina uh, uh, wataya moyo kuno uh, tafulumirani mudzatithandize kufufuza kuti zofufuza zawo zikhale zoti amalawi azivomereza komanso abale ake amunthuyo azivomereza uh, komanso uh, nthawi zambiri uh, mu ma disciplinary processes athu amene timapanga ku polisiko timayenera tigwire ntchito ndi anzathu aku icc uh, pofunsana nawo kuti kodi nkhani yanu ija uh, mwapanga uh, mwaika ndondomeko zanji kapena kuti ma recommendations amene mwapanga kuti uh, nkhaniyi ngati bungwe lapadera uh, ndi otani komanso zimatithandiza ife apolisi zimene uh, monga mmene takhala tikuyendera dziko lonse la malawi uh, mwezi wathawu timayenda ndithu ndipo tikuona kuti uh, pa nthawi imene tayenda nawo ndikuti mwina mwake ma policies ambiri ndi ma procedures ambiri akhoza ndithu kusinthidwa potengera ndi mmene anzathu aku independent police complaints commission uh, anganenere Ah, pa mawu amali ah, pa mawu omaliza ah, Malawi Police Service ndi bungwe lonena kuti ah, monga department ya boma ilo limakhulupirira kuti ah, kukhala la chilungamo nthawi zonse ndi udindo ndithu wa munthu aliyense kugwira ntchito Malawi ndipo ah, inspector general athu a polisi m- ah, ah, ah, madam Merlyne Yolamu PPM akuonetsetsa kuti wapolisi aliyense amene akuganiziridwa kuti walakwira lamulo asaikiridwe kumbuyo ndipo azafufuzidwe mmene zimayenera kukhalira ngati munthu wina aliyense komanso ndi pempho la kupolisiko kuti uh, pamene anzathunso aku independent police complaints akufufuza madandaulo a polisi uh, fairness kapena impartiality izikhalanso mbali zonse kwa polisiko komanso kwa munthu amene wadandaulayo sono ili ndi pempho komanso ndi zimene tikuyembekezera kuti transparency and accountability ikhale ndithu uh, patsogolo pa zonsezo zikomo kwambiri zikomo kwambiri ameneyo ndi a blessings phiri director police professional standards unit malawi police service tathokoza kwambiri kuti tinali limodzi mpulogalamu ya madzulo ano julie how do you conclude Well, I thank you for the time to be able to

ineyo ndikusangalala kwambiri kuti kuli independent body chifukwa mmene ndanenera apapa zipangisa zokuti amalawi tiyambeno kuwapanga trust apolisi amenewa chifukwa tiziziwa zokuti i- tikapita kumene kuja iwo akuziwa kuti okay pali independent body nde akhalabe ndi kamantha kenakake kunena zokuti "Ah, zakutizakuti sindingapange chifukwa ndikapezeka zoti munthuyo akakandinenera ndikuti i- a a icc abwera kuzandifufuza ine nditha kupezeka zokuti am in trouble nde ibweresabe ka ka kamantha kena kake mwa apolisi ndeno zizipezeka zokuti azigwira ntchito yawo bwino ndipo amalawi tiyamba- tiya- tiyambano kuwakhulupirira Nen- ineyo ndikungosangalala kuti apapa cha- chilungamo chiyamba kuoneka bwinobwino ameneyo ndi esther bonyonga kuchokera ku human rights defenders coalition tathokoza kuti tinali limodzi mpulogalamu iyi pomaliza uh, commissioner tukula ndikukhulupirira ndithu kuti tatsala ndi maminitsi ochepa kwambiri mu 2 minutes mutha kuyankhapo ah, nkhani zimene ena anafunsa komanso mawu anu omaliza ndinabwera ndi kaudula- kaundula wanga pa Chance anafunsa kuti kodi mwalandira madandaulo ngati ati anthu folo anamwalira ali m'manja mwa apolisi kaya pa zifukwa za bwinobwino kapena apolisi anachitapo kanthu tili mkati mofufuza koma wapolisi munthu akamwalira ku polisi anthu amadandaula kuti zatheka kuti koma imfa imeneyi ndi yabwinobwino tatifufuzireni tikufufuza m- madandaulo folo okhuzana ndi anthu omwalira ku polisi kumenyedwa ndi apolisi tada- talandira madandaulo 16 munthu kumangidwa ndi apolisi kenako kuzangotulutsidwa opanda kuwuzidwa kuti analakwa chani kungomanga ngati kuti mwina kufuna kungompatsa chilango talandira madandaulo 28 muzindimva kuti imeneyi ndi imene ikuchuluka kwambiri kukapereka dandaulo ku polisi munthu kuti kaya munthu waberedwa kapena mwina wavulazidwa olo wazunzidwa apolisi nkhani ija kungokhalira osachitapo kena kalikonse talandira madandaulo 10 kagwiritsidwe ntchito ka mfuti mfuti ya polisi ndithu kulira mpaka kuvulaza anthu anthu nkubwera kuzadandaula kuti koma apolisi mmene agwiritsira ntchito mfuti zifukwa zogwiritsa ntchito mfuti zinakwanira pamene paja talandira madandaulo awiri apolisi kusagwira ntchito bwino pamene ali pa ntchito mwina kapena wapolisi kumwa mowa kapena wapolisi kupezeka kuti akuyambisa chiwawa talandira madandaulo 31 kugwiriridwa munthu ali ku polisi kuja talandira dandaulo limodzi kumugwira munthu wa mzimayi malo osayenera nthawi imene ali ku polisi ija kaya ndikumukankha kaya kumuvula kaya kumusecha talandira madandaulo atatu wa polisi kuba ndalama kapena kuba katundu wa munthu munthu akudandaula tikufufuza kenako katundu uja wasowa olo kapena ndikuthandizeni apa kupeza kuti- kuti- ku- ku- ku- ku- vuto lanuli kenako kupeza katundu kapena ndalama kenako basi ndalama zija zapita talandira madandaulo 7 awa ndi ena mwa madandaulo amene talandira ziphuphu talandira madandaulo kuti apolisi alandira ziphuphu ochulukanso kwambiri ena ndi ma- mwa madandaulo amene talandira ndi amenewa ndiwatsimikizire amalawi kuti bungweli ndi loyima palokha ndipo akatipatsa dandaulo lawo tifufuza ndithu chilungamo chioneka ngakhale tangoyamba kumene padakali pano pali madandaulo ena amene apolisi tinapeza kuti ndi osalakwa owadan- odandaula tawauza kuti tafufuzatu nkhani yanu ija inayenda chonchi mwina panali kusamvetsetsa apa ndi apa izi ndi zimene tapeza apolisi anapanga motere maumboni ake ndi awa tapezaponso madandaulo ma, ma madandaulo amene wapolisi tanena kuti ayimbidwe mulandu choncho amalawi atikhulupirire monga mmene anenera anzathu a human rights kuti chikhulupiriro mwa apolisi chikuchepa bungweli labwera kuti lithandize kukweza chikhulupiriro cha amalawi mwa apolisi podziwa kuti pamene wapolisi walakwitsa kagwiridwe kake ka ntchito pali bungwe lina loyima palokha limene lingathandizepo zikomo kwambiri zikomo kwambiri ameneyo ndi commissioner christopher tukula mkulu wa independent complaints commission komanso mpulogalamu iyi tinali ndi julie vanderson kuchokera ku undp uh, tinali ndi a blessings phiri amene ndi mkulu wa police professional standards unit malawi police service komanso tinali ndi esther bonyonga kuchokera ku hrdc tithokoze kwambiri ndi programu yathu yoyamba imene tizimva zambiri za bungwe limeneli lolandira madandaulo osiyanasiyana okhuza ntchito za polisi programu ina idzakufikani mwezi wa mawa august tsiku loyamba lolemba mwezi wa august pamene tidzakupatsireninso programu ina pamene mudzakhalenso ndi mpata woti mufunse mafunso komanso ndemanga kwa akuluakulu amene tidzakhale nawo Zonsezi zikufikani kudzera ku UNDP ndi thandizo la ndalama kuchokera ku boma la America. Ndithokoze kwambiri kuti tinali limodzi makamaka nonse amene mwatumiza mauthenga osiyanasiyana mpulogalamuyi. Pamakina panali Louis Jonas, ine ndine Chancy Mauza Banda. Ndikufunireni madzulo opambana.